an balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame sise ramata sisoko an'aw ba tanti ra ka bɔ atlanta états unis bi an bɛna kuma shɛfan kan yɔrɔ n y'a f'aw ye n ko shɛfan sugu ka ca shɛfan sugu fila de bɛ shɛfan min an b'a dun ale tɛ tɔɔrɔ an b'a f'a ma ko œuf de table tubabukan na o kɔrɔ ye shɛfan dunta sɛfan dɔ bɛ yen ale bɛ tɔɔrɔ an b'a fɔ a ma ko œuf fertile o kɔrɔ sɛfan min bɛ se ka bange mun de la sɛfan sugu fila bɛ yen parce que sɛfan fɔlɔ ale ye sɛmuso b'ale da k'a sɔrɔ sɛmuso ni sɛcɛ ma jɛ parce que sɛcɛ spermu a sikisɛ n'o ma don sɛmuso fan kɔnɔ a tɛ kɛ den ye o kama sɛmuso bɛ fan da k'a sɔrɔ sɛcɛ tɛ yen a bɛ komi muso bɛ règle ye k'a sɔrɔ cɛ tɛ parce que fan ye shɛ ka règle dɔrɔn de ye min a ma fécondé sperme ma k'a kɔnɔ siji ma k'a kɔnɔ jango a ka kɛ den donc bi an bɛna kuma shɛ min kan fan min n'a dara a fan bɛ kɛ den ye an b'a fɔ ma œuf fertile mun na an bɛ kan k'o kɛ parce que tile fila nin na an bɛ kan ka kuma incubateur kan couveuse machine min i bɛ sɛfan k'a kɔnɔ walasa ka sɛfan tɔrɔ ɛ n'i y'a ye sɛfan bɛ tɔrɔ o kɔrɔ ye sɛmuso min y'o sɛfan da o sɛmuso ni sɛcɛ jɛra k'o fan da o fan sugu fila fana bɛ yen tuguni min fana bɛ tɔrɔ fila de don kelen o ye poulet de chair fan ye sɛ min an b'a lamɔ ka kɛ sɛsogo ye k'a dun dɔ in o ye poule pondeuse fan ye pondeuse kɔrɔ ye sɛmuso min bɛ fan da fan min bɛ dun maintenant ni fan bɛ da ka kɛ den ye ale sɛ tɔgɔ ko reproducteur a sɛmuso tɔgɔ ko poule reproductrice a sɛcɛ tɔgɔ ko coq reproducteur donc a fila bɛɛ o tɔgɔ ko poulet reproducteur an bɛn'o de kuma fɔ bi an b'o kuma fɔ min na parce que n y'a f'aw ye n ko jamana o jamana n'a taara ɲɛ jamanadenw de ye baara kɛ jamana kɔnɔ ni jamana nafolo jamana hakilina ani jamana dugukolo ye a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ n y'a f'aw ye n ko faransi communauté internationale fɛn o bɛɛ tubabukan de mɔgɔ si tɛ se k'i dɛmɛ i yɛrɛ ka dɛmɛ kɔ maintenant an bɛ yɔrɔ min bi bi na mali la ani afiriki dugu caman an bɛ sɛfan min bɛ tɔɔrɔ an b'a fɔ ma ko œuf fertile an b'a ta ka bɔ dugu wɛrɛw de la ka na o de la shɛfan sɔngɔ ka ca parce que a bɛ na avion de fɛ shɛden fana sɔngɔ ka ca o de kama shɛsogo fana sɔngɔ ka ca o de la an tɛ se ka shɛ dun ka fa alors k'a yirala diɲɛ na dugu o dugu n'a tɛ dumuni kɛ ka fa jamanadenw tɛ taa ɲɛ dugu o dugu n'a tɛ dumuni nafama sɔrɔ dumuni nafama dun o tɛ tɛmɛ shɛ kan ani shɛfan o de kama an bɛna nin fɔ bi sɛmuso euh, pondeuse min bɛ fan da o ta ka nɔgɔ parce que pondeuse ninnu olu siya o man bon u bɛ se ka fan da fan min bɛ tɔɔrɔ ou bien a tɛ tɔɔrɔ n'i y'u ni sɛcɛ jɛ fan bɛ tɔɔrɔ n'i y'u kɛ u damana fan tɛ tɔɔrɔ a banna alors que n'i ye poulet de chair ta ale ka bon kojugu bonya kama a sɛmuso tɛ se ka fan caman da parce que fan bɛ da n'o y'a sɔrɔ sɛ ka poids a farikolo n'a man bon kojugu wa n'a man dɔgɔn kojugu o dun an ka kan k'a faamu poulet de chair kɛra bu de kama donc a bɛ bonya o kama an bɛ technique dɔw kɛ walisa u kana bonya kosɛbɛ walisa u ka fan da a cɛ n'a muso bɛɛ kana bonya u ka se ka fan da ka fan caman da min b'a to an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la parce que n'i ye poule pondeuse ta an bɛ fan min dun ale sɛmuso bɛ se ka fan kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ da san kɔnɔ alors que poulet de chair ale eh, eh, ba sɛmusoba a bɛ fan kɛmɛ ni bi duuru de da a tilancɛ mun na parce que a sɛ ka bon mais n'an m'a kɔlɔsi tuma la a tɛ o kɛmɛ ni bi duuru yɛrɛ bɔ parce que n'a bonyana kojugu a tɛ fan yɛrɛ da n'i ye sɛfan ci i b'a dɔn ko fan don min bɛ tɔɔrɔ parce que kisɛnin dɔ b'a la jɛmanin dɔ b'a la o jɛmanin bɛ comme den place alors que n'i ye fan ci jɛmanin tɛ yɔrɔ tɛ k'a la maintenant an ka problème ye mun de ye afrique sɛsogo t'an bolo sɛdennin t'an bolo sɛfan min bɛ tɔɔrɔ t'an bolo sɛ min fana b'o fan da o t'an bolo masini min fana sɛfan bɛ k'a kɔnɔ an b'a fɔ ma ko couveuse ou bien incubateur o t'an bolo ani maa minnu b'a baara kɛ mais an tɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ tile kelen nin bɛɛ tɛ se ka kɛ tile kelen mais an bɛ se ka min kɛ ka taa dɔ dɔɔni an bɛ kan ka kuma incubateur couveuse de kan tile fila in na masini min an bɛ fɛ k'a dilan a ka kɛ mali masini ye mali produit ye malien denw de y'a dilan mali la mɔgɔw ka se ka se ka sɛfan ta k'a don masini kɔnɔ shɛfan min bɛ tɔɔrɔ dɛ n m'a fɔ shɛfan bɛɛ sugu kɔnɔ shɛ o tɛ se ka tɔɔrɔ parce que shɛfan tɛ se ka tɔɔrɔ parce que sugu kɔnɔ shɛfan o ye shɛfan de min dara shɛmuso de y'o da min cɛ kun tɛ ou bien cɛ bɛ i t'a dɔn donc i tɛ se k'o san ka t'o don machine kɔnɔ shɛmuso min b'a da il faut k'a ni shɛ cɛ ka jɛ o de la an bɛ n'o fɔ bi maintenant couveuse fana o ye incubateur o dilankɛlaw caman tɛ yen o de kama an bɛna kuma couveuse kan video wɛrɛ la mais bi ɛ n'i y'a mɛn i bɛ couveuse dilan n ko shɛfan de b'i bolo k'a k'a kɔnɔ maintenant shɛfan in n'i y'a mɛn o fana b'i bolo n ko shɛmuso de bɛ yen min bɛ kan k'o da ni shɛcɛ fana jɛra donc shɛmuso min b'a da ni cɛ minnu de ka kuma fɔ olu tɔgɔ ko poule reproducteur solution o ye mun ye n'i y'a mɛn an bɛ couveuse dilan couveuse filɛ nin ye sisan a modèle ka ca nin ye dɔ de ye an ka jeune dɔ ye nin dilan mali la félicitation nin fana ye jeune wɛrɛ de min y'a dilan mais an bɛ fɛ ka qualité de fara an ka incubateur kan an bɛ fɛ k'a kɛ fɛn ye min bɛɛ bɛ se ka utiliser village la o kama an bɛ fɛ k'a kɛ komi eh, eh, ka énergie solaire k'a la par exemple ka plaque solaire kɛ k'a kɛ système min b'a to mali la ka min kayi fo kidali bɛɛ bɛ se ka incubateur sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka utiliser bɛɛ bɛ se ka sɛfan don bɛɛ bɛ se ka sɛfan bɔ wa bɛɛ bɛ se ka sɛ dun k'i fa parce que ni jamanadenw fara jamanadenw hakili bɛ sigi jamana bɛ se ka jɔ donc nin sɛfan in ale shɛfan bɛ kɛ shɛden ye n'o y'a sɔrɔ shɛmuso ni shɛcɛ de jɛra ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fan in da o bɛ sɔrɔ ka don o masini incubateur kɔnɔ an bɛ n'o kuma fana fɔ maintenant mun de ye poulet de chair problème ye parce que poulet de chair a dilanna bu de kama shɛ bu fan da tɛ kɛ donc bu ni fan don a tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye chaque fois ni shɛ siya ka bon kojugu a bɛ fan min da a tɛ caya Donc o kɔrɔ n'an bɛna dumuni di sɛmuso ma ni sɛ cɛ ma n'u bɛ kan ka bonya n'an ye dumuni d'u ma minnu ka di u bɛ bonya ko kojugu u tɛ se ka fan yɛrɛ da du tout o kama an b'an kɔlɔsi an tɛ dumuni caman di parce que u bɛ bonya joona et puis u ka girin ko kojugu le fait k'u bɛ bonya u ka girin ko kojugu o b'a to sɛmuso ni sɛ cɛ sɛ cɛ ka cɛya ni sɛmuso ka musoya yɔrɔ an b'a fɔ ma ko fan bara ani sinji bara olu sinji bara ni fan bara an b'a fɔ ma ko eh, eh, eh, testicule ani ovaire tubabukan na olu tɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ parce que u bɛ fa kɛn de la kɛn bɛ k'a kɔnɔ kojugu u tɛ se ka donc an b'an kɔlɔsi o la an tɛ dumuni caman d'u ma c'est pour cela que an ka kan jija ka dumuni d'u ma hakɛ dɔ la min b'a to u bɛ se ka fan da en même temps aussi ni shɛw bɛ ɲɔgɔn kan i tɛ fɛ dɔ ka bonya kojugu dɔ ka misɛn sinon bololen ninnu u bɛ taa misɛnman ninnu gosi u b'u bali u ka dumuni kɛ an b'a fɔ ma tubabukan na ko uniformité an bɛ fɛ sɛmuso bɛɛ ani sɛcɛ bɛɛ ka kɛ poids kelen à peu près pour que u bɛ u bɛ u bɛ dumuni min ka kɛ quantité kelen à peu près pour que u bɛɛ ka se ka fan da waati kelen na an ka se k'o fan ta waati pour que fan ka se ka kɛ den ɲumanw ye maintenant pourquoi poulet de chair an b'a produit an b'a produit a sogo de kama mais n'i y'a mɛn i bɛ sogo fana sɔrɔ o k'a sɔrɔ den de nana min bonyana bon o muso min bɛ o sɛ muso min b'o fan da an bɛ n'o de ka kuma fɔ ani sɛ cɛ mun na parce que le fait que o dilanna ka kɛ bu de ye sɛ bu de ye poulet de chair bonya b'u bali u ka fan da o de kama an bɛ dumuni jɛ u la dɔɔni k'u bila ration alimentaire la ka régime de d'u ma min b'a to u tɛ bonya kojugu maintenant n'i ye sɛ comparer ka to 1957 a bɛ komi san bi naani bi duuru ameriki kɔnɔ ani dugu caman kɔnɔ sɛ bɛ kun bɛ komi mali sɛ a b'a fɔ ma ko sɛ gɛlɛnnin u kun ka dɔgɔ mais u ye génétique sélection génétique de kɛ sélection génétique kɔrɔ u y'a jateminɛ sɛ bele sɛw la min ka bon u y'o bɔ bɔ a la sɛcɛ min ka bon u y'o bɔ olu y'olu croiser olu ye den sɔrɔ olu fana beleba tara k'u croiser fo ka se bi ma donc an t'a fɔ ma ko eh, eh, transformation génétique o kɔrɔ i donna gène na ka fɛn dɔ yɛlɛma non nin ye sélection de o kɔrɔ ye de i ye sɛw de sugandi minnu ka bon minnu ka girin minnu bɛ se ka eh, kɛnɛya minnu bɛ kɛnɛya kosɛbɛ k'olu de fara fara ɲɔgɔn kan fo ka se 2012 ma à peu près ka poids multiplié par 4 donc sɛ muso bonyana kojugu sɛ cɛ bonya kojugu o ka ɲi mais u bɛ fan hakɛ min da o de dubila dɔ bɔr'o la o de la poulet de chair a tɛ fan caman da n'an ma an kɔlɔsi n'i y'a ta a bu la i m'a ye 1957 sisɛ b'i gauche fɛ 2012 b'i droite fɛ o bɛɛ b'a yira k'a fɔ sɛ bonyana kojugu bonya dun a n'a problème de bɛ na ni bonya kɛra kojugu a bɛ sɛ bali ka fan da donc c'est pour cela que n'an bɛ dumuni d'u ma an tɛ dumuni d'u ma désordre la an bɛ jateminɛ kɛ parce que n'an ye dumuni d'u ma u bɛ bonya joona en en trois semaines quatre semaines u bɛ se k'u ka poids sɔrɔ min u kan ka sɔrɔ kalo duuru kalo wɔɔrɔ minnu bɛ fɔlɔ ka fan da donc on est obligé ka u jɛ dumuni na dɔɔni walasa ka u bonya dɔ dɔɔni o la u fanga bonya tɛ girinya fan da ma maintenant o ye problème ye c'est pour cela qu'i y'a jateminɛ la les pays africains dugu caman na afrique an tɛ se ka sɛfan sɔrɔ parce que sɛmuso min b'o fan da an t'a produit parce que a ka dumuni dɔrɔn de ye problème a n'a ka lumière a banna yeelen min bɛ k'a ka dumuni o dɔrɔn de y'a problème ye maintenant n'i ye sɛ euh, sɛ ta sisan ka dumuni d'a ma komi a ka d'a ye cogo min an'i ye min ka dumuni tigɛ a différence ye nin ye i ɲɛ b'a la sisan sɛ hakɛ sɛfan hakɛ min bɛ produit n'i ye eh, jɛman ta restricted o kɔrɔ ye i ma dumuni di min ma ale ka sɛfan ka ca o bɛ taa fo 170 fo 180 na alors que n'i ye dumuni d'a ma comme a ka kan a man n'a cayara kojugu a bɛ dumuni min fɛ n'a y'a dun kojugu a bɛ se ka taa moins de 140 a tɛ hali sɛfan kɛmɛ ni bi naani da san kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ eh, sɛfan a bɛ da n'o y'a sɔrɔ sɛmuso ka dumuni man ca parce que n y'a mɛn aw dɔw y'a fɔ kuma na an ka gurupu dɔw kan ko ɔ n'a ma fan da dumuni d'u ma dɔrɔn ayi dumuni kojugu ani dumunintanya bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ b'u bali ka fan da mais hali eh, sɛcɛ la n'i ye sɛcɛ ta sisan min bɛ gauche fɛ nin filɛ sisan ale ka bon parce que dumuni dar'a ma dir'a ma komi a ka d'a ye cogo min min bɛ droite droite fɛ ayi a y'ale ka dumuni ration kɛ k'a d'a ma dɔ dɔɔni min bɛ droite fɛ o bɛ na fan n'o ye o sira sɛmuso min fɛ sisan o fan bɛ kɛ fan caman bɛ da u la o fanga fan bɛ k'a la alors que ale bɛ sperme caman fana di alors que min bɛ gauche fɛ ale bɛ girinya a fari tɛ se ka sperme di c'est pour cela que pour que an ka sɛmuso lamɔ a ka fan da min bɛ se ka tɔrɔ an bɛ min kɛ fɔlɔ ka dumuni euh, alimentation k'o jateminɛ an tɛ dumuni caman d'a ma an b'a jateminɛ fana an t'a fɛ tile ka janya ka tɛmɛ heure seegin kan parce que ni tile janyana kojugu ou bien ni tile surunyana kojugu a b'u bali ka fan da n y'o fana ɲɛfɔ video dɔ kɔnɔ n ko sɛ kunkolo a kolo a bɛ komi a transparent don lumière bɛ don a fɛ o de bɛ taa kunkolo zɛbɛn activer ka jigin appareil reproducteur kɔnɔ fɛn min b'a to a bɛ bange k'olu activer walasa sperme ni ovaire ninnu ka se ka développer maintenant an bɛ min kɛ sisan an bɛ semaine mugan ni kelen de kɛ an b'u lamɔ ka sɔrɔ k'u transférer u bɛ taa yɔrɔ min ka fan da donc an b'o bɛɛ kɛ mun na parce que an b'u préparer fanda de kama pourquoi an b'u bali ka dumuni kɛ n y'a fɔ ye tuguni dumuni ba o bɛ sɛ bali ka fan da dumuni fitinin o bɛ sɛ bali ka fan da a kɛɲɛma ye mun de ye o kɔrɔ ye n'u kan ka dumuni kɛmɛ di an bɛ 70 pourcent d'u ma c'est comme dumuni min kan ka dun an bɛ tilancɛ dɔɔni fara tilancɛ kan k'o d'u ma walasa u ka kɔngɔ dɔɔni parce que n'u ma kɔngɔ u bɛ bonya n'u bonyana u tɛ se ka fan caman da donc an b'a jateminɛ euh, euh, deux jours de la huitième semaine à la vingt troisième semaine o kɔrɔ ye de an b'a kɛ skip a day o kɔrɔ ye an bɛ dumuni di sɛ ma bi sini an tɛ dumuni d'a ma sinikɛnɛ an bɛ dumuni d'a ma o kɔfɛ an tɛ dumuni d'a ma parce que n'u ma kɔngɔ u tɛ fasa n'u ma fasa u tɛ se ka fan da maintenant an b'an jija toujours protéine a ka a kana tɛmɛ 10 pourcent kan pour dumuni kɔnɔna na maintenant lysine olu ye amino acide de acide amino de don a bɛ komi eh, dumuni bulaman kisɛ dɔw minnu bɛ kɛ dumuni kɔnɔ minnu b'a to eh, dumuni eh, sɛ bɛ se ka farikolo sɔrɔ parce que ni protéine tɛ dumuni na sɛ tɛ farikolo sɔrɔ maintenant an bɛ poulailler jateminɛ nin ye poulailler normal de ye poulailler sugu ka ca sɛ mara yɔrɔw ka ca n y'a fɔ aw ye n ko dugu bɛɛ b'a kɛ n'a cogoya de ni bɔgɔ de b'i bolo i b'a kɛ ni siman de b'i bolo ni bɛlɛkisɛ de b'i bolo fɛn o fɛn b'i bolo i ka dugu la min b'i bolo i bɛ sɛso jɔ n'o de ye n t'a fɛ k'a ye par exemple tout simplement parce que dɔ b'a kɛ France ou bien États-Unis cogoya dɔ la Mali la ka kɛ ten ayi ni Côte d'Ivoire ni yiri de b'i bolo i b'a kɛ ni yiri ye ni Mali la ni bɔgɔ de b'i bolo i b'a kɛ ni bɔgɔ ye ni siman b'i bolo a bɛɛ ye so de ye so bɛ se ka insuler cogo min ka d'an ye maintenant n'i y'a jateminɛ sisan ɛɛ semaine fɔlɔ ninnu na fo ka taa 21 semaine semaine mugan ni kelen na an b'u bila so kɔnɔ mais an bɛ dumuni d'u ma an tɛ dumuni bɛɛ d'u ma dumuni fitinin an b'a réduire ka tɛmɛ tilancɛ dɔɔni kan 70 pour cent mais an bɛ ji d'u ma an tɛ se ka ji dɔ maintenant durée de la, de la journée an b'o kɛ cogo di tile man ka tɛmɛ 8 heures kan tile kɔnɔ donc pour qu'an bɛ lumière contrôler n y'a fɔ aw ye rideau bɛ kɛ so kɔnɔ o de kama parce que lumière contrôle o b'a to courant min bɛ kunkolo zɛbɛn ci o de bɛ taa a wolonugu kɔnɔ k'a to a ka fan da donc courant min bɛ kɛ kunkolo zɛbɛn kan ani dumuni min bɛ d'a ma n'olu farala ɲɔgɔn kan fanda bɛ nɔgɔya maintenant u bɛ dumuni min fana kɛ an b'a jate minɛ u tɛ dumuni kɛ don minnu na u ka dumuni minan de ye an b'o yɛlɛ sanfɛ c'est comme an bɛ poulie dɔ k'a la a ka nɔgɔ i b'a kɛ fɛn dɔ min bɛ tourner dɔrɔn k'a yɛlɛ walasa u kana dumuni kɛ ni dugu jɛra i b'a jigin donc n'u ye dumuni kɛ bi u t'a kɛ sini n'u y'a kɛ sini u t'a kɛ sinikɛnɛ an b'a bɔ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ walasa u ka dumuni kana taa caya kojugu maintenant an bɛ min kɛ fana eh, dumuni minnu bɛ d'u ma an b'a kɛ komi automatique parce que yɔrɔ ni sɛ ka ca mais ni sɛ kɛmɛ ni kɛmɛ fila bɛ i b'a di n'i bolo o tɛ problème ye o mais nin kɛra ni industrie baw don peut être 20 000 poulet ni 30 000 poulet olu ka ca donc on est obligé k'a kɛ automatique parce que i tɛ se k'o kɛ mais mali la ou bien afrique dugu caman na min sɛ kɛmɛ sɛ kɛmɛ duuru sɛ waa kelen waa saba olu mɔgɔ bɛ se ka kɛ ni bolo ye parce que i mago tɛ ka fɛn caman kɛ mais i bɛ dumuni hakɛ min d'u ma o dumuni hakɛ calculeli le fait i tɛ fɛn d'u ma min ka d'u ye waati bɛɛ la u tɛ fa kojugu o de b'a to u bɛ fan da ka ɲɛ komi n y'a fɔ ji man ka dɛsɛ i bɛ se ka dumuni jɔ bi ni sini mais ji kan ka d'u ma tous les temps u kan ka se ka ji min an bɛ min fana kɛ sɛcɛw fana an tɛ dumuni caman d'u ma parce que ni sɛcɛ ma dumuni caman kɛ eh, n'a ye dumuni caman kɛ a bɛ bonya kojugu a tɛ se ka yɛlɛ sɛmuso sanfɛ o de la an b'an jija k'olu fana ka dumuni diminuer muso fana ka dumuni bɛ diminuer parce que n'u bonya kojugu o b'a to u tɛ fan ɲɛnama da an bɛ sɛcɛ ni sɛmuso fana ka dumuni bɔ ɲɔgɔn na parce que u ka dumuni tɛ kelen ye parce que fɛn min b'a to eh, sɛcɛ ji sperme bɛ bɔ ani min b'a to ovule bɛ kɛ a élément tɛ kelen n'an nana alimentation vidéo kan n bɛ don détail la parce que vitamine dɔ bɛ yen o bɛ di sɛcɛ ma o tɛ di sɛmuso ma parce que cɛ ni muso tɛ kelen ye an b'o bɔ ɲɔgɔn na cogo di sɛmuso kunkolo ka dɔgɔn sɛcɛ ka jan donc sɛcɛ ka dumuni o bɛ kɛ fɛn de kɔnɔ min ka jan sɛmusow tɛ se k'o sɔrɔ u kunkolo tɛ se maintenant sɛmuso fana dumuni bɛ d'a ma kunkolo bɛ don yɔrɔ min o kan ka dɔgɔya pour que sɛmuso kun ka don parce que sɛmuso kunkolo ka dɔgɔn ni sɛcɛ kunkolo ye donc o de la an bɛ dumuni fila bɔ ɲɔgɔn na o la u tɛ ɲɔgɔn ka dumuni kɛ nin b'a yira i la k'a fɔ n'i ye dumuni di sɛ ma ni dumuni ka ca kojugu o ye gauche ye a fan kisɛ ninnu u tɛ falen ka ɲɛ u bɛ caya ɲɔgɔn kan u bɛ kɛ komi fitini fitiniw caya alors que n'i ye dumuni dɔ bɔ dumuni na eh, ka dumuni eh, limiter fanw bɛ kɛ normal ye fitini minnu kan ka kɛ olu ka taa parce que nin fitini ka ca yan parce que nin fan belebele min filɛ sisan ale de bɛ da sini sinikɛnɛ an b'a fɔ a ma ko f1 ni f2 ka taa parce que don o don de sɛmuso bɛ fan kelen da chaque 24 heures à peu près mais chaque tile tan tile tan ni fila a b'i reposer dɔɔni a tila ka fan wɛrɛ da maintenant ni sɛ fana bɛ fan da an y'a fɔ daminɛ na sɛ bɛ fan dɔɔni da après fan bɛ caya eh, a bɛ taa mais en même temps sɛfan hakɛ min bɛ da min bɛ tɔɔrɔ o fana o début caman tɛ tɔɔrɔ mais plus a bɛ taa a ka 40e semaine fo ka taa parce que an b'a to sɛ ka fan da fo 70 semaine fo semaine bi wolonwula dɔgɔkun bi wolonwula a bɛ fan da o de la donc o dɔgɔkun bi wolonwula kɔnɔ dɔgɔkun fɔlɔ ninnu na a ka fan minnu bɛ da parce que fan min bɛ da o hakɛ bɛ yen mais ni min dara min fana bɛ tɔɔrɔ o fana ka hakɛ bɛ yen bon min dara n'a kan i b'a ye semaine bi naani ka taa bi naani duuru 96 fo 90 o kɔnɔ n'i ye sɛfan o bɛɛ bɛ kɛ parce que an tɛ se ka sɛfan sɔrɔ k'a kɛmɛ bɛɛ ka tɔɔrɔ parce que toujours dɔ bɛ kɛ min tɛ tɔɔrɔ maintenant n'i ye dumuni di sɛ ma komi a ka d'a ye cogo min ani y'a bali ka dumuni kɛ o de ye nin ye n'a ye dumuni kɛ komi a ka d'a ye a bɛ bonya kojugu a tɛ se ka fan da a fila différence min ka bɔ o tɛ se ka fan caman da an man jija fana so fana température ka kɛ an b'a contrôler ni machine dɔw ye minnu b'a température bɛ kɔ an bɛna nin video kɛ nin kan spécialement mais n ye nin fɔ dɔrɔn pour que ni sumaya bɛ ni funteni bɛ kojugu o fana bɛ sɛ bali ka fan da sumaya ni funteni bɛ kɛ cogo di an bɛ ji de ta k'a suuru so kɛrɛ kan an b'a fɔ min ma ko eh, cooling pad anglais la donc a bɛ kɛ komi fɛn cogo dɔ de don min i bɛ ji k'a kɔnɔ walasa fiɲɛ ka ji gosi o la ji bɛ se ka ɲigin dɔɔni an b'a fɔ ma ko humidité o bɛ se ka température jigin walasa funteni t'u minɛ kojugu sɛfan fana ni compagnie baw don an b'a collecter ni machine dɔ ye k'a rouler rouler mais Mali la par exemple n'i ka compagnie ma bɔ sɛ kɛmɛ sɛ fila sɛ kɛmɛ fila sɛ waa kelen ou bien sɛ quelque chose o o man gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ se k'o ta n'i bolo ye mais compagnie baw la a bɛ rouler de hali nin ɲɛna an bɛna nin bɛɛ kuma fɔ parce que an bɛ fɛ compagnie ka bonya de mais an bɛ fɛ fana ni sɛw bɛ fan da u kan'a da duguma parce que ni sɛ ye fan da duguma n'a karila u b'a fan dun parce que fan in nafa b'a la olu fana kama maintenant an bɛna incubateur kuma fɔ dɔɔni dɔrɔn parce que n bɛna video wɛrɛ kɛ nin kan maintenant n bɛ fɛ ka nin fɔ dɔrɔn k'a fɔ an bɛ ka ka nin bɛɛ kɛ fɛn kelen de kama walasa an ka fan tɔrɔ fan in bɛ tɔrɔ mun na fan tɔrɔla o fan tɔrɔla de ko incubateur incubateur ye mun de ye a bɛ komi armoire foyi wɛrɛ tɛ armoire dɔrɔn ou bien sonin dɔ min température kɛra a kɔnɔ kalaya ni sumaya dɔɔni humidité k'a fɔ ni fiɲɛ bɛ ji la ou bien fiɲɛ tɛ ji la o bɛ kɛ ni ji de ji de bɛ bila a kɔnɔ pour que ji ka bɔ a la

o température min bɛ kɛnɛ ma ani fiɲɛ min bɛ don o bɛ température affecté kɔnɔna na o bɛ humidité fana affecté parce que ni humidité ka ca ni ji ka ca fiɲɛ na kojugu kɛnɛ ma o b'a to eh, ji min bɛ don fiɲɛ min bɛ don a kɔnɔ i mago tɛ ji la mais ni fiɲɛ jalen kojugu i mago bɛ ji la an b'a fɔ ma ko humidité mais an bɛna kuma incubateur kan nin ye incubateur de ye n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bon Mali la n y'a dɔn jeunes bɛ minnu bɛ kan k'a dilan an bɛ kan ka baara k'u ka dɔn n bɛ fɛ hali sisan an ka courage ta n'i y'a ye an ye sɛdenninw sɔrɔ o kɔrɔ ye an ye fɛn sɔrɔ min an b'a kɛ a kɔnɔ Ameriki filɛ sisan mɔgɔ bɛ incubateur dilan ni fɛn bɛɛ ye frigo kɔrɔ o armoire kɔrɔ o tant que a température bɛ se ka maintenir a kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a kɛ so ye nin filɛ sisan nin ye n formation dɔ kɛ nin ye so de ye min machine bɛ bila a kɔnɔ so bɛ a température bɛɛ ta o bɛɛ bɛ se ka kɛ maintenant mun de b'a to sɛfan in fana bɛ tɔrɔ sɛfan hakɛ min bɛ tɔrɔ a kɔnɔ a bɛ kɛ mun ye komi n y'a fɔ eh, n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ ma ko eh, pourcentage d'éclosion kɔrɔ sɛfan hakɛ min bɛ tɔrɔ a bɛ dépend eh, sɛfan qualité la a bɛ dépend sɛ yɛrɛ cogoya la sɛ muso dɔw bɛ yen u bɛ fan da min bɛ caman bɛ tɔrɔ dɔw bɛ fan da a tɛ tɔrɔ a bɛ dépend dumuni na n y'a fɔ ye n ko ni dumuni ka ca kojugu a tɛ tɔrɔ n'a ka dɔgɔn kojugu a kan ka kɛɲɛ ni sɛ man kɛnɛ a tɛ fan caman da et puis encore n'i ye sɛ to a ka fan da n'i y'a to a sigira fan kan a tɛ fan wɛrɛ da hali n'a ye fan dɔ da a b'i jɔ alors que n'i ye fan ta k'a bɔ sɛmuso kɔrɔ a bɛ fan wɛrɛ da parce que kunkolo sɛmɛ b'a fɔ ko ah fan in taara ni sɛ ye fan da dɔrɔn i bɛ fan ta k'a bɔ a kɔrɔ a bɛ komi sisan ni bagan ye den sɔrɔ ni den in bɔra a kɔrɔ a bɛ den wɛrɛ sɔrɔ mais ni bagan ye den sɔrɔ sisan ni den tora a kɔrɔ a bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma den wɛrɛ sɔrɔ parce que o den kan ka sin min a bɛ komi o cogoya de donc ni sɛ ye fan da i bɛ fan ta k'a bɔ a kɔrɔ joona walisa a ka se ka fan wɛrɛ da maintenant fan fana na an t'a to fan ka nɔgɔ an tɛ fan ko mun na parce que n'i ye fan ko fɛn dɔ de bɛ fan kan min b'a to a b'a yɛrɛ protéger mikɔrɔbuw la o de la i tɛ fan ko i bɛ min kɛ i b'i jija fan kana nɔgɔ dɛ i b'i jija fan kana nɔgɔ o bɛ kɛ cogo di fan bɛ da yɔrɔ min o kan ka saniya sɛw bɛ fan da yɔrɔ min a man ka kɛ dugu ma o kan ka saniya donc pour que fan ka se ka tɔrɔ ka ɲɛ maintenant incubateur i n'a fɔ couveuse bɛ baara kɛ cogo min température 37.5 degrés humidité 45 55 o kɔrɔ ye sumaya min b'a kɔnɔ ventilation fiɲɛ kan ka wulula a kɔnɔ sɛfan bɛ bila kɔnɔ cogo min fiɲɛlama o bɛ taa sanfɛ nunkuruni fitini o bɛ taa duguma an bɛ mirage an bɛ lanpani dɔ ta a bɛ komi torche k'a lagɛ à chaque fois an bɛ tile saba ta an bɛ kelen lagɛ k'a lagɛ n'a bɛ kan ka développer couvoir o y'a ye incubateur yɛrɛ kɔnɔna so bɛ cogo min ani a bɛ waati min kɛ a bɛ tile tile mugan ni kelen kɛ o kɔnɔ donc a bɛ kɛ trois semaines donc an bɛ sɛfan saniyali de ta toujours mun na parce que ni sɛfan nɔgɔlen don a tɛ tɔrɔ ka ɲɛ i b'a saniya cogo i t'a ko dɛ i b'a kɛ yɔrɔ min i b'o de saniya ka ma mais i b'a dɔn cogo di ko sɛfan in bɛ tɔrɔ ou bien a tɛ tɔrɔ i bɛ sɛfan jateminɛ bon an b'a dɔn nin na mais yɔrɔ b'a dɔn tuma dɔ la i b'o kɛ dɔrɔn k'a lagɛ est-ce que i ka sɛ in bɛ kan ka fan dɔn minnu bɛ tɔrɔ ɲɛ b'a la an b'a fɔ o ma ko disque germinal yɔrɔ min den yɛrɛ bɛ sigi yɔrɔ min o bɛ komi sɛrikilinin dɔ yan nɔ yan a bɛ komi kisɛnin dɔ i b'a différence dɔn o de fɛ yan fana n'i y'a lagɛ i ye disque germinal i b'a ye a bɛ komi yɔrɔnin dɔ b'a la n'a ye tile kelen kɛ a bɛ komi yɔrɔ fitini dɔ min bɛ ka santi ko den bɛ kan ka développer den bɛ kan ka eh, bonya yɔrɔ min donc i b'a dɔn k'o de don maintenant n ye nin video kɛ mun de kama parce que mali kɔnɔna na an bɛ kan ka sɛfan ani sɛden bɛɛ importer o de la sɔngɔ ka ca o de la a bɛ kɛ kɛmɛ fo ka taa kɛmɛ ni bi duuru dugu tɔw a bɛ feere mugan duuru ka taa bi saba ni duuru la munna parce que an b'a bɔ dugu wɛrɛ de la ka na shɛfan bɛ importer parce que sɛmuso min bɛ shɛfan da o t'an bolo an b'a fɔ o ma ko reproducteur an mago b'o la k'o kɛ an b'a importer fana an bɛ sɛdennin importer parce que hali ni shɛfan b'an bolo machine t'an bolo k'a k'a la an b'a fɔ o ma ko incubateur o de kama an ye nin kɛ donc ne tun bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn an k'an jija an ka incubateur ninnu dilan mais an k'an jija fana sɛmuso min fana b'o fan da an k'o ɲɛɲini k'o faamuya walisa minnu bɛ kan ka baara kɛ nin bɛ se ka leçon dɔ d'a ma minnu fana tɛ se o k'a faamu ko o de kama an tɛ kan ka se ka nin gérer mais an bɛ se k'a kɛ n'o y'a sɔrɔ an ye reproducteurw ta ka dumuni d'u ma k'u bila condition na min k'a fɔ dumuni ba ni dumuni fitini k'u calculer ka se k'a bɛn walasa an ka se ka sɛdenninw sɔrɔ donc a k'an bɛn sen wɛrɛ j'espère que nin bɛna aw dɛmɛ an bɛ kuma eh, incubateur kan sen wɛrɛ merci beaucoup